bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ burukina faso jamana kɔnɔ mali burukina faso laginɛ a jamana saba tun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ burukina faso jamana kɔnɔna la ka se ka taa tile fila ɲɔgɔnye kɛ jamana saba in a minisiri minnu n'u ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna ni a kɔkan kibaru ɲɛnɛbɔli ma olu bɛɛ tun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen lɛrɛ bi wolonwula ni fila bɔɲɔgɔnko u taara ka taa o kɛ a kuncɛra juma in na an ka minisiri ni abudulayi jɔpu ye ale y'a ka taama in datugu burukina fasokaw fɛ yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye burukina fasokaw ka jamana kɔnɔna ye minisiri ninnu ka lajɛ kɔfɛ u ni maaba caman wɛrɛw ye ɲɔgɔn ye walasa ka se ka hakili jagabɔ kɛ arabadon min ye kunbɛli belebele ye o kɛra ka ɲɛsin mali minisiri ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa a yɛrɛ minisiri tɔɲɔgɔn min bɛ burukina fasokaw fɛ yen a kelen kun tɛ ani laginɛkaw ka minisiri tun don morisanda kuyate morisanda kuyate ani abulayi jɔpu u fila bɛɛ bisimilala ɲɔgɔn fɛ burukina fasokaw fɛ yen a kɛnɛ kan yen min ye jɔp ye a ye kunnafonidi dɔ kɛ kunnafonidilaw ma a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ a nisɔndiyara ni wele bilali ye mali ni laginɛ jamana ma u ka jɛ ka na u hakili fara ɲɔgɔn kan k'u hakili jagabɔ ka se ka wale kɛ wale minnu bɛ se ka jamana ninnu n'u denw bololafɛnw k'u lakana an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a ye foli kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ K'a fɔ Burukina faso jamanadenw wulila k'u jɔ, ka Burukina kunkanko ta u bolo la don min, k'a ta o don la fo ka na se bi ma, min ye wale camanw ye, o kɛra k'a kun tɛ dɔwɛrɛ fana ye, Burukina faso jamana bɛ se ka k'a yɛrɛ ta ye, k'u ka jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, ka se boli a bɛɛ kan, k'a kun ye o bɛ se ka kɛ kɛcogo minnu na, o de la jamana saba in u fana bɛna jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma. abulayi jɔp ye a ɲɛfɔ k'a jira a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a fɔ min ye asimi goyita ye a ye cikan minnu don a da ka na ɔ a nanen don ka na o cikanw laseli la burukina faso jamana kɔnɔna la burukina faso jamanadenw fana ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kunnafoni damadɔ minnu ni a y'o kunnafoniw di a y'a jira k'a fɔ bi bi in na n'i ye mali ni burukina ta k'a lajɛ ko an bɛɛ bɛ degun kelen kɔnɔ an bɛɛ bɛ siraba kelen kan wa ko waati kelen min ni o gɛlɛya bɛ jamana in dɔ kan k'o bɛ kelen fana kan o tuma na o de la a ka kan sa nin jamana ninnu k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana saba ka laɲiniw sabati ka u ka sɔrɔw lajɛ bɛɛ k'i ka sɔrɔ ta k'a da u ka ɲɔgɔn taw lakana o tuma na nin maaba damadɔ ninnu ni u ye ɲɔgɔnye kɛ o bɛɛ y'a jira k'a fɔ dantigɛli daminɛw la k'a fɔ i nana yan maa dɔ de tɔgɔ la ka n'u ka cikan lase kapitɛni ibrahima tarawele kolonɛli mamadi dunbiya fo ka taa se kolonɛli asimi goyita ma ninnu bɛɛ kun y'u ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan olu ka jateminɛw n'u ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka yatalaliw bannen kɔfɛ ka sɔrɔ k'u ka maa saba in ci u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ burukina faso jamana kɔnɔ ka tɛntɛli ni wolomani kɛ bɛnkan ninnu na wale minnu kan ka kɛ jɔ kan ka kɛ yɔrɔ minnu na o baaraw de tun bɛ senna burukina faso jamana kɔnɔna la ka don a kɔni kɛra bonya ye bonya min ni jamana Minisiri saba in bɛɛ nisɔndiyara ni a ye ko baw an bɛɛ hami ye kelen ye, degun kelen de bɛ a jamana saba bɛɛ kan. Sini jamana ye a ɲini Nations unies tɔnba ɲɛmaaw fɛ k'u bɛ fɛn o fɛn na u k'o dabila, u ka Mali dɛmɛ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ. minusma n'o y'u ka tɔnba min bɛ mali kɔnɔ yan k'u ka fɛɛrɛ kɛ nations unies k'a jira sa min ye minusma ye dɔ ka fara a ka baara kɛtaw kunnama kan dɔ ka fara u ka kokɛtaw kan k'o de ka kan ka kɛ nin waati na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi bi in na ni dɛmɛ ka kan ka kɛ ko mali ka kan ka dɛmɛ o ka kan ka mali dɛmɛ ni fɛn min ye o kan ka mali dɛmɛ ni musakakow ye maramafɛnkow fo ka taa se kunnafoniko ma n'o ye sanfɛ jateminɛnanw ye walasa a bɛ se k'a ka jamana kɔrɔn n'a tilebin ni ba ni kɛɲɛka a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lakana cogo min na an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ nin maa kofɔlen n'o ye sinikaw ka lasigiden diɲɛ seleke naani bulonba kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ bi bi in na sahara jamana kɔnɔna na min ye terorisimu kɔnɔ a bɛ ka dankari u la o tuma na mali kɔni ko mali bɛ k'a jɔyɔrɔ fa mali bɛ k'a seko damajira kɛ fɔlɔ ɔ ko sisan min ka kan ka kɛ ka fara o kan diɲɛ seleke naani tɔnba ka wuli ka fara mali kan u ka se ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ mali ye walasa u bɛ degun min kɔnɔ bi bi in na bɔ bɛ se ka kɛ o la cogo min na diɲɛ seleke naani bɛ dusukun ɲagaminen don kabini feburuyekalo tile wolonwula ka na tile kɔnɔntɔn su fɛ An b'aw ladɔnniya k'a fɔ dugukolo yɛrɛyɛrɛ min kɛra Turquie jamana kɔnɔ ani Syrie o kɔni kɛra sababu ye kunnafoni labanw y'a jira bi bi in na k'a fɔ maa ba mugan k'o de ni tora a dugukolo yɛrɛyɛrɛ in na maa ba mugan bɔɲɔgɔnko kunnafoniw y'a jira a kɛlen lɛrɛ bi seegin kɔfɛ min ye npogotiginin dɔ ye ale kɔni bɔra bɔgɔ jukɔrɔ a ɲɛnama foyi foyi m'a sɔrɔ a bɛ lakana bolo tigilamɔgɔw ka bolo kan bi an b'a dɔn na sa k'a fɔ nin wale min kɛra turki ani siri a kɔni kɛra fɛn ye min ni maa bɛ se k'a fɔ a dansago barika bonyana dugukolo yɛrɛyɛrɛ ɲɛdɔnbaw u b'a fɔ min ma ko sept virgule huit magnitude k'a sera fo hakɛ ma o b'a jira sa k'a fɔ a barika bonyana an ka laseli tɛmɛnenw na an ye kunnafoniw di aw ma kunnafonidiso min bɛ yen n'u b'a wele ko afp agence france presse olu ye kunnafoni dɔ di k'a fɔ u ye kamiyɔnba wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko ye minnu tugulen kun don ɲɔgɔn kɔ ka ɲɛsin siri jamana ma ɔ mɔgɔw kɔni sɔmina sa k'a fɔ nin tɛ dɔwɛrɛ ye nin kɔni ye balow ni a n'a ɲɔgɔnnaw ye buna hadamadenw mago bɛ jɔ fɛn minnu na ko nin y'o ye

minnu bɛ ka ɲɛsin maa ba duuru bɛ sigida min dɔ kɔnɔ u bɛ ka taa olu ka adamadenya maa mago dilan maa ba mugan in ye jamana fila in minnu n'a kɛra fila bɛɛ la waati kelen bawo a bɛɛ ka fan dɔ a kɛra o de la siri jamana ani turki jamana kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa ba mugan in na maa ba tan ni wolowula ni kɛmɛ naani ni maa wɔɔrɔ o ye turki jamanadenw ye min ye sirikaw fɛ yen maa ba saba kɛmɛ saba ni bi wolofila ani wolofila o de bɔnɛna a ni na siri mɔgɔw kɔni bɔ bɛ fan bɛɛ fɛ dɛmɛko nasira la organisation humanitaire mɔgɔw olu kɔnin fana b'u la k'u jɔ k'a fɔ u bɛna dɛmɛ kɛ ko ka sabu kɛ min ye ko jɔrɔ kɛlen don min ye bana cɛjugu min bɛ yen n'u b'a wele ko kolera o kana don ka fara a kan bawo buna hadamaden minnu ka sow dafirilen don siran ka kan ka kɛ u bɛ ka u ma mamako ɲɛ ji ni dumuni minnu na o kana na kɛ sababu ye ka se ka bana lase u ma banki mɔndiyali alamisa don ale ye kunnafoni di k'a jira k'a fɔ u bɛna dolari miliyari kelen ani buruburu k'u bɛn'o ta k'o di turiki jamana ma washington ale fana bɔra ka kunnafoni di k'a fɔ u bɛna Dɔlari miliyɔn bi segin ni duuru k'o ta k'o di turki ani siri jamana ma faransi jamana olu fana bɔra k'a jira k'a fɔ u bɛna euro miliyɔn tan ani fila bɔɲɔgɔnko k'u bɛna o ta ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin siri jamanadenw ma an b'a dɔn sa k'a fɔ londres olu fana alamisa in na u fana ma to kɔ u ye euro miliyɔn saba ni buruburu u y'o dantigɛli ko fɔ k'a fɔ u bɛn'o dɛmɛ kɛ bi bi in na siri ni turki jamana kɔnɔ kunnafoni laban minnu sɔrɔla dugukolo yɛrɛyɛrɛ in kɔfɛ o de ye k'a fɔ maa ba mugan n'i y'a jamana fila den minnu bɔnɛna u ni na wale in senfɛ o fara ɲɔgɔn kan an balima bamanankan mɛnbaaw nin de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni na an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni waati an tɔ ye sisan ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bila ka lase aw bɛɛ ma aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn laseli nata